igbo mụrụ nze mụọ ọzọ o nwere ihe m chọrọ ịtọgbọrọ unu taa ọ bụrụ mana mkpụrụ okwu oyibo a kpọrọ prọfesọ e bubata ya n'igbo ndị mmadụ anaghị ama ihe a na-akpọ prọfesọ n'igbo n'anya enwego nyocha m mere prọfesọ n'Igbo abụghị ọkammụta na-egekwanụ ntị ọbụladị ndị na-agụ akọ akụkọ ụwa ma na ihe onyonyo ya tv ma ọ bụ na igwe okwu redio ị ga na-anụ ka ha na-asị ee ọkammụta ọkammụta onye dị etu ọkammụta onye dị etu anya anyị prọfesọ onye dị etu prọfesọ onye dị etu na-asị ọ gịnị na-eme ndị igbo igbo ka anyị nyerenụ onwe anyị aka ọkammụta bụ phd onye nwere phd ya nke ndị oyibo kpọrọ doctorate degree onye ahụ bụ ọkammụta maka na ya bụ phd bụ ya bụ ọkasị akasị na digrii nzere mmụta a na-enwe na agụmakwụkwọ o nweghọ ihe ọzọ ị ga-agụta n'elu ụwa karịrị ọkammụta ya bụ PhD ọ bụghị prọfesọ prọfesọ bụ echichi echichi ọ nya ka m ji na-abanyezi n'ebe a na-abanye kịta maka na ị pụta kịta na mahadum anyị gasị ị ga na-anụ bụ na prọfesọ bụ ọka nkụzi ọka nkụzi ya bụ prọfesọ maka na ọ echichi ọ bụghị digrii prọfesọ bụ echichi mana i nwesịa phd e wee chie gị mana ọ kwa otu o si dị n'obodo anyị bụ naijiria taa ọ nya bịazi na ihe a m chọrọ ịtụpụta kịta ofu nnukwu ọka nkụzi wee sị m na o nweghọ ihe ọzọ a ga-echi gị dịka onye mụtagoro akwụkwọ gbagoro mbọ mee nyocha dị iche iche karịrị ya bụ ọka nkụzi n'ọwụwa nkụzi ọkachasị na mahadum n'ebe ya bụ ihe karịchara ihe okpu a ga-ekpukwasa gị e wee kpọọ ya ya bụ ọka nkụzi mana ọwa ofu bụkwa ya bụ prọfesọ m wee jụọ ya o wee sị m na ya bụ ọka nkụzi a abụbeghị ozuru mba ọnụ n'asụsụ Igbo na ọọ ichie mmụta maka na ọ bụ echichi akwa na ọọ ichie mmụta na onye ichie chizuru echizu o wee bụrụ ka m zutere ofu ofu ochie dike n'igbo na-abụghị onye akada nya onye akada nya phd ma ọ prọfesọ onye a bụ onye igbo kara aka jegolu mba ihe gbasatara omenala asụsụ igbo na-echu ụla mụ na ya nwa wee kpaa nkata o wee sị m na ma ichie mmụta ma ọka nkụzi na ndị igbo akpọbekwaha prọfesọ ihe kwesịrị ịkpọ prọfesọ m sị ya eh, ọ sị m eh. ọ sị m ma a na-asị na ọ nya bụ eh, echichi kachara aka onye onye duru nkụzi nnukwu lekchọra onye na-akụzi na mahadum na ọ nya bụ ugo kacha ugo a ya-etubie ewee kpọọ ya ka o ji wee bụrụ ọka nkụzi o wee sị m ọ na-abụ na ndị ọcha wetara ya anyị nwa ka ha mara ihe na e nwere ndị ndị ochie dike ejeha mahadum a ja-ekwudị ụfọdụ n'ime ha afụbeghị dị ka akpọ classroom akwụkwọ anya na ndụ ha mana ha bịara mee nnyocha kara aka chọpụta ihe mmadụ achọpụtanụhọ a kpọọ ha a kpọọ ha ha bịa kọwa kọwa kọwasịa kọwa ma na mahadum kọwasịa ebe n'ọnọdụ n'ebe dị anya walite elu ihe ha chọpụtara bụrụ eziokwu e, ihe ha chọpụtara mmadụ achọpụtabeghị maọbụ ihe ha bubatara mmadụ afụbeghị mbụ ha dị ka invention or discovery ka m were oyibo kọwaa ya ụfọdụ n'ime ha agụọdị akwụkwọ praịmarị maọbụ nke kọleji maọbụ nke mahadum na achọpụtakwa ya na ọ be ndị ọcha ka ya na-afụ ya onye a gosicha ihe o ji bụrụ odogwu e mee ya ya bụ prọfesọ o wee sị m ya ya na-achọ ịgwa m na ihe igbo kwesịrị ịdị na-akpọ prọfesọ bụ ijele mmụta m kụja m sị ya eh, ọ sị m na ọ ijele mmụta ọ sị m ndị na-asị ichie mmụta ichie ọ ka ijele ọ sị m ndị na-asị ọka nkụzi ọ bụ sọ ndị na-akụzi nkụzi ma ọ bụ na ịgbakwasị ụkwụ n'ihe ọ kọwara m kịta ọ bụ sọ ha ka a na-eme ya bụ prọfesọ m wee sị eh, ejeka m ije bụ afụka m ihe ma agbasịa nwoke onye nwoke eziagụ ọ sị m na ọ ijele mmụta biko unu ma na be anyị na ihe a na-akwanyekarịrị ugwu bụ ndị kpu okpu ogologo a na-ekwu okpu onye ahụ mmụta a jụọ ndị ndị prọf niile n'ala Igbo maọbụ ndị ọka mmụta ya a na-asịzi gị kedu ebe i si bute ọtọriti ọtọriti ndị be anyị ka anyị nerekwa na ihe a ee nenenu ihe a ọ sị m na ọọ ijele mmụta maka o kwetere na prọfesọ bụ echichi mana ọ bụghịzi nke ịkpọ ya e, e, e, ọka mmụta na ọ banyeghị na ọ bụghị na ọọ PhD mana ọ- ma a sị ọka ọka nkụzi na ọ bụghị sọ onye kụziri nkụzi na-enweta ya dị na onye mere discovery mere invention kara aka ọ kọwacha ihe o bubatara mmadụ afụrọ ma ọ bụ ihe dị na-adị mmadụ a- mmadụ amabughọ na a ga-eme ya prọfesọ emezie ya a kpọọ ya ijele mmụta tụnyenụ ọnụ n'okwu a na ọhọ sọsọ ofu ndị ka e mebere ya igbo ka anyị wee mara nke a na-eme eme ka ọ ga-abụ ndị na-agụzi aka akụkọ ụwa maọbụ ndị na-ekwu okwu igbo n'ebe ọkpọkọdọ aṅa ha agwa anyị nke ọ ya-abụ a gwa anyị onye ọbụla anabata ya mụnwa anabatakwara ijele mmụta tụlenụ okwu a